Nkhani yomwe yavuta kwambiri ndi ya azimayi. Azimayi ndithu amene amasewera mpira wa miyendo kunoku ku Malawi. Akutiru the Scorchers amwene. Eya, timu ndithu ya fuko ya mpira wa miyendo wa azimayi kunoku ku Malawi. Ee, akuphamanthatu kunjako osati maseweratu. Kupuntha matimu. Nzonena kutino dzina kungokhala mkamwakamwa ndithu mwa anthu aku Africa kukamba za Malawi chifukwa dzulo aphamanthaso timu ina. Zimenezitu zapangitsa mtsogoleri wa dziko lino Prof Arthur Peter Mutharika kuti abwere adzalankhulepo makamaka kuwafunira mafuno abwino anthu amenewa ndipotu anabweradi pa tsamba lake la mchezo ndikudzalembapo mawu onena kuti Congratulations Scorchers Of course anadzavungapo ndekuti zithuzi zawo penepo zosiyana siyana za timu imeneyi ya Malawi ya azimayi amene akudoda chikopa ndithu mpira wa miyendo ndipotu izi zinazapezeka kutino azipanga join ndekuti ndizimenenso analembaso a Mai Gertrude Mutharika nawoso anabwelaso pomweposo kudzalembapo akunena kutitu Wafcon final is that you?

Only 90 minutes separate us from claiming the ultimate prize in Africa womens football, once again congratulations girls, let's bring the trophy home uh, that your number one fan awaits. Akunena choncho kunena kuti no. Kodi faino ya wafukoni ndiweyo ndikutha kukuona choncho? Ah, mafuno abwino ndithu makamaka ku timu ya azimayi imene imasewera mpira wa miyendo kunoku ku malawi scorchers chifukwa chonotino yafika tsopano kumapeto kwenikweni kuti ikasewere gemu yomalizira yeniyeni kuti akatenga chikho cha mpira wa miyendo kunoku ku africa ndipotu mpikisano umenewu uchitikira ndithu ku morocco madzulo Madzulo amene tawinawa kumakamba dzulo limeneli sizoti ndekuti chipambano chimenechi cha Algeria ndekutino aah ndi chipambano cha wamba chokha iyayi. Ndichoona kutino talembanso history pamenepapa kuti ndifenso dziko loyambilira kukapezeka kuti tikukafika ku ma finals koko pa ujeni pa tournament imeneyi mpikisano umenewu. Ndipotu tikungotsala ndi mphindi 90 zokha kutino tsopano tikapezeke takawinano mphoto yeniyeniyo ah ndithu kunoko ku Africa mpira wa miyendo wa azimayi ndipo nokachikena zabwino zonse atsikana ndifuna mubweletse ndekuti chikho chimenechi kunyumba ndipono fan wanu sapota wanu oyambilira weniweni number one ndizoti akuchidikiliratu chikho chimenecho kumatanthauzatu a Mai Gertrude Mutharikawo ngatino sapota oyambilirayo eti Ayi nkhani ndi imeneyo zinthu za mtengo wapatali izo mukamaziona. Dzulo tikuti tapuntha Algeria ndipo guys timu iyiyi nde ikukuntha osati masewera. Panopa tili mu finals osangoti finals yokha tinapeza kuti tinapanganso qualify kutino tikhoza kukasewera nawo tsopano world cup amwene. chikho cha padziko lonse lapansi tikukalowa nawo kukasewera nawo tsopano kudumpha kuno ku africa nkupita kunja amwene tidzikaphushanaso ndekuti ndi azungu kumpusha ndekuti mzungu kukagwera ukoko mumadziwa kaletu pajatu achina tabitha ndi ije ndi Temwa Chawinga aja tu si anthu amaseweratu ndi a- ndi a- ndi azimayi onena kuti mpira aute kha ngati kuti kaya mmene nde kuti no mmene ankabadwa kaya pobadwa ndere anatha kuwapatsa mpira nkuwapatsa mmanja kuti mpira umaona uwu e mpira nde wanu family imodzitu koma mmene mmene akutikitiramu a olo zigoli zimene tikukamba za dzulozo zofira tawinatu 3 1 tu dzulo koma zigoli kaya nziwirizo achinya nde kuti ndi amenewawa pachibalepa ndizoti ndi azimayi oti aah amwene ndi mapengolini amapanga represent nchifukwa chake no mtsogoleri wa dziko anaona kuti tisangokhala yayi zimafunika motivation kuwapanga motivate ndithu anthu amenewa and nkhani izizi ndizonena kuti no pamene akweza flag yathu chonchi zabweretsa ma debate osiyanasiyana ena akunena kuti no azimayiwatu achita bwino kusiyana ndi azibambo aja Bwanji titenge ndalama tikhuthulire kwa azimayiwa? Ndalama zomwe zimapita kwa azibambo aja? Flames ya azibambo ija imangopala amwene ukatere apunthwa apunthwa. Zonena kuti ifeyo tinali tausiyiratu kusapota ati kuli game ya Malawi ife zimatikhudza zimenezo? Flames uziwone kuti kumenekoko wakangoluza utayapo nthawi yako kuonera mpira umene uja. Koma mpira wa azimayiwu aah anthu akumakhala asangalala madzulo game ikamamenyedwa kumakhala ndekuti anthu asonkhana mmalo amene amaonera ndekuti mipirayi akangochinya ndiye kuti phokoso pena paliponse chifukwa chani azimayiwatu akuyimiratu akuyimira ndithu malawi nchifukwa chake ndiye kuti mtsogoleri wa dziko lino anaonanso kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti anthu amenewa ndafunire mafuno abwino nawo nkhani yonena kuti no tiwapatse sapoti mm. player azi- azi- azi- azionapo phindu lake eti mapuleya ena amati akamaliza kusewera mpira akamazapanga retire Koma nde kuti alibiretu kena kalikonse. Nde apatsenkoni ndithu kantonyo kolongosoka anthuwa agwiratu ntchito yotamandika. Kuchoka pansi penipeni pa ground ndikukwera ndikumenya matimu onse kuwina kumakafika mmwamba mwenimweni. Sichinthu chamasewera yayi. Sichinthu chamasewera. Kuli maiko ochuluka kunoko ku Africa. Koma ndikukwanisa ndithu ku beat-a maiko amenewowo eh achina Zambia onse kwala kwala alibe mau akuti aneba aa anthu aku Zambia amayelekedwa kwambiri nkhani zoti no akuti ife ndi ati ife ndi ife ndi extension ya chani akuti ya chipata kaya hmm ati kadziko kakang'ono Malawiso nchani kodi malawi nchani chimene mumapangako cholongosoka? inakunthidwa ee ndi zoti zambia ikuziwaso bwino bwino zoti oti malawi ee mukhoza kuma mukhoza kumamenya flames ijatu ya amuna ija koma no ku azimayi kokhako aa ikuchepa kwambiri ndi zonena kuti tinapuntha nigeria ayi ayi malawi yachita bwino nde these guys agwira ntchito yotamandika and agwira ntchito yotamandika kantonyo kolongosoka adzilandira kumeneko adzionanso kusintha Eh, fa amakhala akakhetsa thukuta kumeneko adziona kusintha and kuti ziteke izi kwa azibambo kuja tikumata yako ndi ndalama umene kujako osati kuti chani iyayi timu ya flames sindimaonako phindu lake iyayi sitimaliwona ndizoti amangotikhumudwitsa kukhumudwitsa kukhumudwitsa zoti kapena kumamva zoti flames ina inamenyako finals african cup of nation kalekale akutero kaya kaya ndi liti kalekale kwambiri enafenso tisanabadwe koma panopa ndalama zambiri kumakhuthulidwa kumeneko ha tapeza kochi wina uyu he tapeza kochi wina ha tipeze wakunja chabwino Kumangopala kumangopala. Noo! Amenewa muziwasiya azisewera nde kuti ma club omwewo azimenya achina tnm super league, azikamenya ku Bullets ku Wanderers kumeneko kumene adzikapanga ndalama zawo. Koma timu ya dziko tatiyeni titenge dziko ija ndi iyiyi nde ikhale timu yathu ya dziko. Iyii iyi ya azimayi iyi, Scorchers iyi. Ku Kenyatu ndizonena kuti iwowo amalimbikitsa nde kuti chani? Nkhani zothamanga kwambiri. ndipo amakathamanga kunja uko amawapanga sapoti akamati kuti tili ndi ngati national pride ndiye kuti ndi anthu amene amakathamanga kunja mipikisano yothamanga chifukwa chani iwo aja amathamanga kwambiri ndi amadziwa kuthamanga kwambiri chimenecho ndi chimene anachitenga noti chida chathu chikhalechi choti no pa market po amakhala ndeti akutsatsano ku dzi- ku dziko lonse lapansi kuti ti international tili ndi anthu amene amathamanga ndi amawina ndeti kumene kuja amakhala akuwapanga support anthu amenewo the same kunokunso ndekuti tikuwona kuti azimayiwa ndi amene achita bwino eti tili ndi matimu awiri amene amachita bwino ndi azimayi okhaokha amwene pali timu ija ya netball ya manja ija imene ija nde imaseweranso bwino malawi netball chanchacha ya azimayi iyi kudzabweranso ndekuti chani iyi ya azimayi ya miyendo iyinso nde aku- agwira konse kumi kumanja ali bwino kale kumyendonso ndekuti chani ali bwino azimayi omwewo nde basi tingowapatsa kaya Tiwapatse osatinso titenge ndalama nkumakhuthulira kwa azibambo amenenso sitimaonako phindu lake iyayi. Amangopindula iwo aja kutenga ndalama kuika mmatumba koma kuja kukasewera zopusa pusa tikuti no azimayiwa ngofunikadi amenewa alandire ndekuti sapota kani sapoti tu yochuluka kwambiri kuti azitha kumva akamapita ku African cup of kudzi ku world cup kuja azidziwa zoti noti Malawi yonse tu ili pambuyo pathu. Ndipo ndi zimenezi zimene nde kuti mtsogoleri wa dziko lino wapanga kuti no adziwenso kuno kuti no sakuyenda okha azimayi ngakhale president akumatha nde kuti kumaonera mpirawo and zimenezo akukondwera nazo ntchito zimene akugwira azimayi amenewawa so well done we wish you well the Scorchers I know kunena kuti no you got our support muli ndi support yathu ndithu ndipo ife tikhala tikupatsani moralo imeneyo mpakana kumapeto kwenikweni mukubweretsa chikhochi ndi chikhochi mwachibweretsa kale ife nde tikudziwa zoti chabwera kale